n'ọkarịka sọ ibu ihe niile a Onye mbụ aha m bụ Ezennaya gịnị bụ aha gị aha m bụ Agbo Peace Nwanneka. gịnị Agbo Peace Nwanneka. kpọlite ọnụ ị ma na mkpọtụ dị ebe a ngwa jide ọ bụ na mụ na gị ga-akpa nkata n'asụsụ igbo naanị nkeji ise ọ bụ na ị gbakwaghị bekee ọ ga-abụrụ nke gị ngwa jide Nwanneka oge gị bidoro ugbu a onye ebee ka ị bụ abụ m onye Enugu steeti steeti bụ bekee abụ m onye Amaọba Inyi onye Amaọba Inyi na Nsụka onye Nsụka nsogbu adịrọ m ga-enye gị ohere ọzọ maka steeti ahụ i kwu na ebee na Nsụka ka i si na i si Amaọba Inyi amaọba abịa na amaọba inyi ahụ kedu otu njirimara ndị amaọba ahụ ị ma biko jụgharịa m ajụjụ kedu otu njirimara kedu ihe e ji mara ndị amaọba inyi ahụ gwa m otu n'ime ndị ahụ ị ma Okay otu ihe. Okay. Okay bụ bekee. Ka m nye gị ohere ikpeazụ. Ohere ikpeazụ gara n'ihu. Otu ihe e ji mara ndị Amaọba Inyi bụ ha na-enwe nsọpụrụ n'ebe eh, mmadụ ibe ha nọ. Ọ dị mma ngwa gwa m otu ọdịnala e ji mara ndị bụ unu ndị Amaọba Inyi ma gwa m otu ọdịnala e ji mara ha. otu ọdịnala e ji mara ndị Amaọba Inyi bụ na ha na- ha na-eso usoro nne nna nna nna ha ochie a na-eme ihe ọdịnala nnukwu Ị gụrụ akwụkwọ? Ee. Ebee ị gụdobe? Nile. Ị gara mahadum? Mba. Mana m ma i dego ule ngụcha akwụkwọ nta? Ee. Ọ dị mma. O nwe aka ọrụ i nwe ugbu a? Mba. Afọ ole ka ị dị? Iri itoolu. iri itoolu ka iri na itoolu kedu nke iri na itoolu ọ dị mma ime ime ime ị chọrọ ị chọrọ ịgụ mahadum ọ dị gị n'uche ịgụ mahadum ee mana i nweghị aka ọrụ gịnị kpatara ya ị dị afọ iri na itoolu i nweghị aka ọrụ maka gịnị ee ọ na-egbu oge na agbakwukwara gị oge na afọ ọzọ ka m ga-amụ aka ọrụ kedu ị chọ ịmụ ime isi ụmụ nwaanyị niile a jụrụ ime isi ime isi onye isi ka mpụtara nwaanyị ime ọ sọọsọ ime isi ka o nweghị aka ọrụ ọzọ dị mma ihe ejenwu ọ sọọsọ ime isi ọ ka m just ọ ka m just nye m nye m nye m Nsụka ndị Nsụka ndị Nsụka unu na-ama nnọọ mma m na-atụgharịgoro ka ka ndị na-eso m fụ iyi ibudo anọ n'ọkarịka sọ ibu ihe niile Onye mbụ. I kwu sị na ị dị afọ iri na itoolu ee ka o si wee dị ugbu a a ga na-afụ ya na ị ka bụ nwata mana ama m ka o si dị na na be unu ka ị sị na ị bụ onye ebe na Nsụka M bụ onye Amọbinyi. Amọbinyi ama m ma ndị Amọbinyi na na-anụwa di n'oge otu a na ugbu ọ bụ na di bịara gị ị na-afụ onwe gị ka onye ga-eje di ugbu a m fụkwa onye bụ like na-eto na-aga n'ihu a na-agọ ndị ego nsogbazie nnọọ like m fụ onye chineke kere mụ na ya na-abụ ije be ya but first of all m chọrọ ka m gaa school mụọ aka ọrụ before ee nke ezigbo m kwuo m sị gị nke aka ọrụ ahụ aka mma ụlọ akwụkwọ makwa mma ịgụ akwụkwọ makwa mma mana tupu ị na-eje mụgodo aka ọrụ mụọ otu mụọ mụọ ụzọ aka ọrụ abụọ mụọ ịtọ ee dọbazie ụlọ akwụkwọ na ọ bụrụ na ị chọọ ịgụ mana ị sị na ọ bụ na di bịara gị ugbu a na ị ga-eje di di di chukwu okike kekọ gị na ya bịara gị ugbu a na ị ga-eje di the person ga-emegodi m like ọ ga-eme ka m dị responsible before ọ sị ka ọ nọ eche m ma ọ gịwa kwesịrị ime onwe gị ị dị mma ka ọ- ị na-achọ ka mmadụ bịa megodo gị onye ya adị maka ya ọ- ị ma na o nwere i kwu na ọ bụ na di bịara gị bụ onye gị chukwu kekọ gị na ị ga-eje mme ka m jụọ gị ọ na icheghị na ije di ugbu a eh, ma ọ dị ka ọsịsọ ime nchenwu ime ị ma-enyekwu onwe gị obere oge ka ka ị mụgodo ọrụ ma ihe ndị ọzọ the problem bụ ị ma na di ga na-abịara ofu onye but out of all of them eh na ọ bụrụ just ofu onye ka chineke kekọ ya na ya ehe so o nwere ike mmadụ ịtọ abịa at once but ị ga like ị ga-acalm down before you choose because marriage abụrọ ị ga-arush onye ka m na-ekwu ebe ọ bụ na ọ dịghị onye a, gbaa mbọ chụọ aka ọrụ mụọ ọrụ ị mụsịa nke a chọọ ọzọ mụwakwa ka ị na-amụ ị na-eme ya ego a na-abịa ị na-edozi onwe gị ọ bụrụ maka di ya dịka nkụ di ga-ezo ka mmiri ebe ị nọ kwuo ise